Ne dabali banna kaja la dɛ kaja de mun ye finiden fila berewa naani kaja i bɛ taa n'o ye min kaja ha ee kaja n ka robinɛ kɛ dɔɔni dɔɔni dɛ kɔkɛ ala kama fara ne la ne to yen n to yen a i kana n ka ji tiɲɛ yen dɛ ayiwa o tuma robinɛ b'e kelen de fɛ yan e ka kuma de ka ca o kaja fara ne la dɛ i faden tɛ ne ye i ka ne to yen i bɔ ne da la i dakala in bɔ ne la ji ko ne b'a ta hali sini mɔgɔ tɛ se k'a bɔ ni ala tɛ hɛ finiden fila dɔrɔn i kana n ka ji tiɲɛ a ka kɛ finiden fila ye n'a kɛra finiden fila ye e de y'o kɛ o tɛ ne nɔ ye voilà fadenw filɛ ka fini caman san u u musow ye e muso filɛ nin finiden fila de b'a bolo kana n dusu bɔ n ka siyo filɛ ka kari ayiwa kaja ne bɛ se k'e to yen cogo di finiden fila kama e bɛ ka ji tiɲɛ o bɛ se ka kɛ ne bɛ e to yen mun na o la n tɛ kuma fɛ dɛ j'aime pas parole kana n dusu bɔ dɛ i kana n dɔgɔya fana y'a mɛn ayiwa ayiwa I dɔ ta taa joona sa. Hey kaja! I kana n ka robinɛ kunkolo kari yen dɛ ayiwa kɔkɛ n'a karila i b'a dilan n'a karila i b'a dilan ayiwa n'a karila a banna kana k- n ka robinɛ a kunkolo to yen i bɛ bɔnɛ de nɔfɛ wa laisse-moi parole j'aime pas Hey Allah a kari a kari dɔrɔn e bɛ nin robinɛ in dɔn kabini i ma furu nin robinɛ in bɛ yan kaja n'i y'o kari tile kelen i bɛna i bɛna min da i robinɛ bɛ ne fa fɛ yen kaja e fa ma fɔ ne fa kɔ robinɛtigiya la kaja anw marakaw kabini ala y'anw da anw ma dɛsɛ robinɛ la kɔkɛ a ka k'i mɔkɛ fɛ moi je m'en fous de ça moi je connais pour moi là kana kuma ni n ye robinɛ ko la kaja ne bɛ n ta de dɔn kaja kana robinɛ ko kuma fɔ n ye voilà c'est tout point final kan'a fɔ n ye n ka robinɛ in kɛ dɔɔni dɔɔni parce que aw maraka ninnu filɛ aw ka robinɛ ko ninnu aw t'a dɔn ka ɲɛ voilà aw donna a la sisan de hali ni finiden fila de don ne ka mago t'o la fa t'i la mais kɛnɛya fa t'i la fini san n ye i bɛ ka fini san i yɛrɛ ye ne e ye fini kelen donna de ne tɛ fini kelen donna ye e k'a ja finiko waso e bɛ fɛ k'a fɔ i bɛ finiko waso kɛ ne de y'a k'a ja non o bila ni finiko waso de don i nana ni ko de ye hɛ si c'est habit là je porte n ye fini don ka tɛmɛ diɲɛ kɔnɔ k'a ja mais n bɛna segin a kan tuguni i bɛn'a ye ne to yen dɛ ne bɔ i ka vie la laisse moi tranquille n bɛna wuli i kama i bɛn'a ye sisan e bɛ kuma ni mɔgɔ ye dɔrɔn hey. hali fini ɲɛnama tɛ e bolo diɲɛ kɔnɔ hey. e bɛ kuma ni ne ye e bɛ fini fɔ ne ye maraka bɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se ka fini fɔ maninka ye an cɛ yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo di dulokiba kelen ani pulɛfɛri kelen i tɛ kuma bila kuma bila fo laisser parole voilà n m'o f'i ye pulɛfɛri den kelen ni kelen e b'a fɔ e bɛ kuma ne ye i fadenw bɛɛ filɛ ne ka fini ɲumanw san e kɔni e yo yo fadeko kuma bi fadeko kuma sini sinikɛnɛ tuguni fadenw ka kuma ne suma alors n tɛ kuma fɛ dɛ n tɛ kuma fɛ ayiwa mɔgɔ si tɛ calculer diɲɛ kɔnɔ an ka fini yɛrɛ tɛ kɛ yɔrɔ kelen na yɛrɛ i jɔ n ka n ta in bila yan fɔlɔ n'i mana tila waati min na n b'a gɛrɛ n taw ɲigi fɔlɔ e bɛ k'a fɔ ne ka na e ka ji ta e bɛ tila k'a fɔ tuguni ko ne ne k'e ka fini ko ka jɛ ka jɛ o bɛɛ y'i kunko de ye yen non n ta i y'a ko i m'a ko i bɛn'a ko fini bɛ ko ka jɛ k'a sɔrɔ ji ma ta ni ji ma ta fini bɛ ko cogo di a ɲɛfɔ n ye ne fo ko palɛ i bɛ kuma bila de dɔrɔn i b'a ko kuma caman fɛ dɛ ayiwa ka jɛ ne ko de dɔrɔn i ka ne ka ji ta cogo dɔn a banna j'ai dit quoi n ka ji ta cogo dɔn ou bien n kan'o fɔ n halala tɛ kuma fɛ dɛ miiri a la quoi je vais parler de aw musow aw tɛ to aw sago ma an tɛ se k'aw to aw sago ma mun na fulaw ka kuma miiri a la miiri a la dɛ hey n bɛ n ka fini ko fɔlɔ ni n tilala n b'i ta ko n ta kumunen ninnu fo n ka tila fɔlɔ e ta ɲɔgɔn kumunen bɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ wa a kasa bɛ ka n faga une semaine e yɛrɛ m'a fɔ k'e tɛ ko une semaine wa et puis e bɛ ne ka kumuya fɔ e de kɔni kumunen don lemuru kumuni i b'a fɔ robinɛ bɛ e kelen de ka so o tuma robinɛ bɛ e kelen de faso la ne faso la ne fa ne faw ne fadenw bɛɛ robinɛ bɛ bɛɛ ka so kɔnɔ kelen kelen kelen kelen bɛɛ n'a ta k'a ja peut-être e mɔkɛ de ye somagep directeur ye kɛ k'a ja n'a bɛ kelen kelen ka so i tɛ t'i ta ta i ka n'a bila yan wala i b'i sago k'a la k'a ja c'est tout robinɛ tun bɛ ne bolo i ta ta i ka nana i b'i sago k'a la ni furu tɛ kɔkɛ tɛ jɔlen bɛ ko robinɛ ko i b'o fɔ ne ɲɛ na kɔkɛ ne sagoya bɛ n ta la pour moi la c'est pour moi voilà he n musokɔrɔba b'a fɔ n bɛ n ka finiw ko i bɛ robinɛ ko kuma fɔ n ye pourquoi à cause de quoi dis moi kɔkɛ ne bɛ n yɛrɛ yira i la ɲinan e kaja nin bɛɛ kɔfɛ e m'i yɛrɛ yira ne la fɔlɔ i ma deli ka min yɛrɛ y'i la vraie face ja i b'a fɛ ka ne faga de peut-être que i tɛ kaja wara dɔn ayi bi he n'i ye wara ye kɔni i tɛ sigi an cɛ la i bɛ taa kungo de kɔnɔ kaja wara waraw filɛ kungo kɔnɔ ou i bɛ taa zoo la e ni zoo yɛrɛ de ka kan e kan ka taa zoo de la kaja walayi bilayi ee mais i bɛna n dɔn cɛ bugɔlamuso min mana wuli an b'o don sapow la tɛw k'o don an kun na tɛw tɛw ne ni jugusagow t'a fɔ dɛ jugusagomuso cɛ bugɔla i b'i cɛ bugɔ i b'i cɛ neni fadenw bɛ sosa la e bɛ sɔn k'u tɛrɛmɛ la fadenw foyi tɛ yen min b'a cɛ bugɔ fadenw bɛɛ bɛ k'u cɛw nɛgɛn e bɛ k'i cɛ bugɔ du kɔnɔ k'e ye kaja wara ye o de ye n diya fɔ kɛ o de ye n diya an diya ma chérie a fini kumunen ko ye baara ye o de ye ne diya bi o de ye ne diya sini ma sɛbɛ don dɔw bɛ sa bi ee yala taa baara kɛ sa kɔkɛ faut partir travailler aa n sigilen bɛ n kɔrɔdɔ i bɛ ka n kunkolo chauffer hali n tɛ se ka n ka baaraw kɛ ka ɲɛ n'i bɛ fini kumunen ko kɔni f'i k'i f'i ka kɛ wara de ye waraw dɔrɔn de bɛ se ka fini kumunen ko ça ça veut dire quoi dis-moi hali n tɛ se ka n ka finiw ko ka fɛrɛ a fini kumunen ko kɔni e bɛ fɛrɛ o la cogo di kaja o man ɲi sa an fini kumulen ee ala ni muso in subaraba a ni teliyara dɛ k'a su dɔrɔn ka bɔ a ye n ka ji bɛɛ tiɲɛ awɔ ne kɔkɛ awɔ ne tun b'i ma i yɛrɛ tun t'a minɛ i k'a ko kɔkɛ denmisɛnnin fini kumunen kɔni a bɛ bɔ o a tɛ se ka jɛ a tɛ se ka jɛ janni i k'a fɔ ne k'a ko i tun ka wuli i b'a ko i diya komi n'i ka nin finini in ko finini den kelenni awɔ kaja o de ye n diya a ka kɛ fini kelen ka kɛ n bolo awɔ e ka taa n'i ta ye fadenw bɛɛ ye fini baw sa e filɛ nin ye i sigilen don ni duloki kelen kelenninw ye ani fadenw fana ka taa n'u ta ye ne ta de ye n diya je veux pour moi la kaja i tɛ na n ka dɔɔni mɛn wa i tun k'a ko i yɛrɛ ye kɛ mais kaja tile filanin la tu vas me voir ne ye den min ye i fana i bɛna n ye n tɛ foyi fɔ nin muso ye o walayi tile fila na i bɛna n ye i bɛna n ye i diya n y'a ko o la i bɛ kuma na e kaja o tɛ diyagoya de ye i b'a ko u ti kisse moi sans affection walayi i diya n y'a ko kana bila faransɛ bafɔw la dɛ ala tɛ foyi fɛ i b'i faga ya bi la y'a ko o de kama i i bɛ ka nin kuma sugu ninnu fɔ n ye ni dissertation ani philosophie kaja a bɛɛ bɛ ka bɔ yan ni kaja ne bɛ faga yan ɲinan kaja i filɛ ka kɛ yɛrɛ n bɛna n ka livre fara i tɛ n dɔn o ka ne to yen ni kuma caman ye dɛ hey laisse moi parole ne to yen ni kuma caman ye ni donko kelen de ko n don i tuga i tuga n'a ko i yɛrɛ kɛ ee ne tɛ kumaba fɛ n'o b'i ma i taa baarakɛla ɲini kɛ o tuma o kaja e tɛ maloya kaja e ne ma fɔ ne kana baarakɛla ta yan kaja o tuma e tɛ malo faut pra- faut partir eh, chercher travailleur toi tu n'es pas honte walahi tu n'es pas honte faut faut faut chercher travailleur walahi n'i bɛ malo i t'a fɔ ne ka baarakɛla ta moriya i tɛ se ne la dɛ kaja cɛ min bɛ neni cɛ min bɛ bugɔ c'est pas moi non non non n tɛ se ka n sigi muso bɛ n neni o bɛ se ka kɛ cogo di diɲɛ kɔnɔ pourquoi ee eh? philosophie de la santana de la santana